tomhais faoi na rudaí atá mé ag úsáid mar camera stand.
píosa de cardboard box, eh, bocsaí Uh, de that's far too- bia, far too conventional.
Conan, that's far too conventional. leabharthaí, eh,

Conan knows just you can come out now. Sin seomra bog Manuel. Tá cúisín bog istigh ann agus just cuireann sé suas istigh ansin. Ar mhaith leat mo cupa do mo tae? Mo tae maidine? Yeah, is maith liom sin. Ach in Éirinn, an bhfuil tae istigh ann? Yeah, yeah, tá. You're a bit like Michael Scott i ndiaidh dó teacht ar ais ó Jamaica man. Still hanging on to that Ecuadorian life.
Just ag iarraidh a bheith glas ó thaobh rudaí a athúsáid agus bhfuil fhios agat. Aye, tuigim. So ní chaithfidh tú a ghlanadh?

Tháinig mo landlord isteach agus no joke, is as Galicia dó, tháinig sé isteach le labhairt liom agus chonaic sé mála salt ar an tábla and he goes, Ohh! and he lifted it up and picked up the salt and did this here, he goes, Ohh! Oh, so tasty, so tasty. Tá, cuireann daoine sa Spáinn cuid mhór sal, salann sa bhia.
Yeah, achan, achan rud. Uh, i ndiaidh domhsa a bheith in Éirinn, mhothaigh mé an easpa salann, agus i ndiaidh domh teacht ar ais, tá an iomarca salann in achan rud a dhéanann daoine eile.
agus is barraíocht leat.
Bhfad barraíocht, bhfad barraíocht. Bhfad barraíocht. But, like, to be fair, ullmhaíonn siad i bhfad níos mó bia iad féin, so b'fhéidir go bhfuil níos lú salann go nádúrtha i gcuid den bia a itheann siad ná atá, bheadh againne. B'fhéidir.
Níl salann sa like san arán ó na siopaí agus rudaí den tsórt sin, yeah. Ach it's the same, bit, níl a fhios agam, níl a fhios agam, but like, you know, tá siad déanta go nua agus rudaí mar sin. But tá mé, as, tá mé cinnte ar an bia a itheann siad sa bhaile, ní dhéanann siad takeaways, nó sa bhaile seo ar scor ar bith, agus, ah, you know, bí, bíonn siad ag ullmhú cuid mhór bia iad féin. So, salann a itheann siad le bia cuid mhaith den am, sin an t-aon salann

Táim go deimhin ag dul ar aghaidh. Tá siad cuidiúil, oven food a bheith agat, like, I mean, níl trí uair a chloig ag gach duine le pióg ceart a ullmhú. Cuireann sé cineál samhnas orm, oven food, níl 's agam cén fáth. Oven food, bhuel, braitheann sé ar cad é atá ann. Ag, no, ag, just ag amharc ar Shepherd's Pie taobh istigh de

Samhnas orm. Gen Z Gen Z wanna know what long hair what disgusts long haired gentlemen. Daoine a bhfuil gruaig gearr orthu, goddammit. Cut rud eile rud eile a chuireann suaimhneas orm, or no not suaimhneas, samhnas orm. Daoine ag labhairt daoine ag iarraidh labhairt liom barraíocht ar maidin. Also an chéad rud ar maidin daoine ag iarraidh comhrá iomlán a bheith agat.
Yeah. Tá mise cosúil le sin but I think samhnas is a really strong word. No no no that's the way we're going for.
Ok samhnasach. An ionann an ionann samhnasach agus déistineach? Phléigh muid seo idir muid féin agus bhí muid ag smaointiú go raibh, b'fhéidir, duifear bog ann.
No, maybe I said that, I think, actually. No, no, no, is cuimhin liom bhí muid ag amharc suas, seo, bhí muid ag plé ar feadh cúpla lá sa group chat just ag amharc suas definitions agus rudaí. Téann go, you see, aye, you see, déistineach is like, I really don't like that, it kind of disgusts me, but samhnasach, ní shílim go bhfuil focal, ní shílim go bhfuil a leithéid ann i mBéarla, samhnasach is like,

Cuireann cuireann déistin orm.
Ok. Sa bhomaite seo a scarbí. Ok, ok. Ó, agus
Thiocfadh liom níos mó a rá ach seo an méid. An dtig liomsa an cluiche seo a imirt? I think it's a fun game. Yeah, yeah.

le tamall anois, le cúpla seachtaine, now ó landáil mé anseo achan uair a chluinim guth Sasanach, tagann samhnas orm.
Tá sin ann, tá sin ann, samhnas as Sasana.
Ní tharlaíonn seo agus mé i dtír ina labhraítear Béarla. Yeah. But I just can't fucking stand the tourist ones, oh my wow, it's really annoying. Bhí ormsa á agus níor chuir sé iontas orm nuair a tháinig an mhothúchán. Chuaigh mé, shiúil mé isteach chuig seomra i mbrú óige i Vitoria-Gasteiz agus bhí Chodail mé, agus luigh mé síos, agus uair a chloig níos moille chuala mé duine éigin ag teacht isteach ag an fháiltiú agus an fear ag socrú seomra s'aige dó agus shiúl sé isteach agus chuala mé an uafásach Leicester seo ó Shasana agus just

Agus labhrann siad go hard.
Ní miste liomsa ignorance, because ignorance is ignorance, but daoine a síleann nach, a gcreideann go bhfuil siad ar an eolas faoi gach rud, agus sin Sasanach. Go háirithe Sasanach de ghlúin áirithe, obviously we're talking about you know, ex-soldier. A thosaíonn a rá leat go raibh siad sa Tuaisceart.
Agus anyway, sin ar bhuail mise, daoine óga dó, ní miste liom, i ndeireadh thiar ní miste liom, cuid is mó den am. But, yeah, cuid is mó den am tá daoine deas, ach ina dhiaidh sin bhuail mé le cúpla duine óg as Sasain and, again, they thought they were everything, like, oh my God, man, but it's an guth, an guth sin. Ó, tá fhios agam an focal do seo, the ick. The ick, yes. Seo, táimid ag labhairt faoi.

But that man gave me such an ick, I have never been, I have never intentionally avoided talking to somebody. Tá fhios agat féin, labhraímse le gach duine. Sea, sea. But. Agus sílimse, mar gheall air sin, go bhfuil ick ann anois don bhlas Sasanach, dúirt sé. Mmm. Ach nach bhfuil sé, nach bhfuil sé mar gheall ar an chailín a bhfuil tú léithi.
And then nuair a chuaigh mé go Donostia, bhí cailín iontach, iontach dímhúinte ann. Bhí mise ar data agus chuaigh mé, rinne mé cúig data leis an chailín seo nach raibh ina dataí but bhí ina dataí.
Tá comhartha ceiste faoin ainm data nó.
Yeah. Yes, is cute é. Is cute é. Agus de ghra, oh my God, is rud uafásach é ag dul ar dhátaí sa Spáinn nuair nach bhfuil an comhtheanga, nach bhfuil an comhtheanga eadraibh ar an chéad teanga, you know, nó an mháthairtheanga ag duine amháin agaibh, nó nuair nach bhfuil an bheirt agaibh go hiomlán in ann a rá an dáta and you just sort of keep going on these random playdates. An dáta an bhfuil muid ag titim i ngrá.
By the way, uh, or are we both just bored and neither of us know what to do today.
Bhfuil muid caillte inár saolta. Caillte inár saolta. And then cuireann siad fáilte roimh duine éigin eile isteach and they're such a novelty and it's like oh my god. Agus ansin tagann an cheist suas an agallamh é faoi choinne threesome mar a luaigh Conan. agus, dar liomsa, nach raibh. Dar le Conan, agallamh ceart a bhí ann, but.
An t-agallamh a bhí ag Liam do Menage à Trois, ach theip air go dona. Bhuel, i ndáiríre, déarfainn nach sin a bhí ann. However, níor tháinig an smaoineamh chugam. Ag am ar bith gur sin a bhí ag gabháil ar aghaidh. I thought the whole thing was really weird, I was like, why are you here? Bean iontach dóighiúil a bhí ann, so yes, bheadh sin galánta. I was like, why are you here? Agus an iomarca ceisteanna, just chuir an bhean sin ceist i ndiaidh ceist i ndiaidh ceist i ndiaidh ceist orm agus níor leor mo chara. Agus, wow, bhí an process an-aisteach go deo.

Rud a ndéanann. Sea, i ndeireadh, ní shílimse gur ick é seo, but is fuath liomsa nuair atá daoine ag caint liomsa an chéad rud ar maidin, go háirithe na daoine a chónaím leo.
Mm. Yeah, tá an ceart agat. But daoine atá i gcónaí ag iarraidh teacht suas agus labhairt liom nuair atá mé i mbun. rúndacht agus nuair atá mé ag iarraidh a bheith liom féin. Nuair a tharlaíonn sin, bhuel, beidh mise ag iarraidh an duine sin a sheachaint go deo. So b'fhéidir gur sin é. B'fhéidir gur sin é. B'fhéidir, b'fhéidir.
But I mean, an bhfuil an ick le dating, nó an dtig leis a bheith aon rud? Níl, níl 'fhios agam cé, cé a éisteann ó Gen Z. Ehm, an freagra a thabhairt dúinn, cibí, cibí dóigh a, a, a ndéanann sibh cumarsáid, níl 'fhios agam. A wee, a wee sign video, I don't know, do they use, is it Telegram they use these days or?
Tele,
TikTok. There's a new one called Morse Code, it doesn't, I, I can't really get onto it myself but.

just burp and say oh it's natural I was like have a bit of manners would you? Cad é faoi má tá tú ag siúl amach le cailín agus déanann sí sin. I ndáiríre tharla seo uair amháin agus lom láithreach thug sé an ick domh agus bhí a fhios agam nach seo an ceann domhsa. Roimhe sin, up until then, bhí an-dúil agam inti. Tharla seo dhá bhliain ó shin, like chan an samhradh seo but an samhradh roimhe, so bliain go

Yeah. Agus b'fhéidir go bhfuil uh, cineál compromise sin idir idir an idir an uh, cuma sin a chuireann an coinneal sin ar an caidreamh agus an uh, an uh, doimhneacht den caidreamh. Mar tá tú... Sílim go bhfuil siad níos dó, sílim go bhfuil siad mar sílim go bhfuil uh, sílim go bhfuil tréimhse deas mar sin maith go leor séir ar. Ní hionann sin ná, sílimse, go dtí an doimhneacht. Sílim go bhfuil an doimhneacht níos láidre, níos faide a mhaireann an chéad chuid den chaidreamh sin. Sin an píosa is deise

Oh man, seo go holc, seo go holc, agus mothaímse go holc ar ais, seo an tríú ick, seo an tríú ick, agus mothaímse go holc, agus seo. Chuir muid é faoi dheireadh, an tríú ick. Seo rud, arís, I don't know why, but daoine a ólann beoir sa bhaile go réadúil.

Tugann sin an ick domh. Romance, romance, tugann sin an ick domh. Mm.
Cad é má... Yeah, tuigim duit, tuigim duit. Ní, ní dhéanfainn sin a choíche liom féin. Ní bhainfinn sult as.
No, but it's like, it's like uh, bímsa ag smaoineamh, you know, láithreach, níl suim ag an duine seo sa tsláinte s'acu, ní bhíonn siad dáiríre faoin tsláinte, níl siad ag smaoineamh faoi a bheith aclaí, níl siad ag iarraidh a bheith, you know, I don't know, oh, obviously, once in a blue moon is grand, but like, yeah. más rud é go ndéanann sé go réadúil, agus de ghnáth déanann siad, tugann sin an ick domh. Yeah. Ach sin, sin rud cultúrtha, sílim, like, bhí yeah, cairde de mo chuid uh, eh, san Astráil agus dúirt siad sin an rud a rinn, bhí siad ag obair uh, i bhfeirm agus dúirt sé, sin an rud a rinne achan duine. D'éirigh léi, just bhí beoir acu, cúpla buidéal acu achan oíche. Dúirt seisean, b'fhéidir, b'fhéidir, trí nó ceithre gach oíche agus bhí sé a dhéanamh sin ar feadh, ar feadh mí. Tá, tá agam, agus ólann mo, ólann mo thuismitheoirí fíon le dinnéar agus rudaí mar sin, but, Agus arís, má ólann, má tá an, go románsúil, má tá an bhean ag déanamh sin i gcónaí le dinnéar. Tugann sin an ick domh, I don't know why. Is ní maith liom alcohol, ach amháin má tá tú ag dul é a dhéanamh mar is ceart agus do ghlúin a scriosadh.
Oh yeah, yeah. Hypocrisy Should have died Sancho, don't know.
Hypocrisy is astounding. But I mean, that's the thing about an ick. There's absolutely no logical explanation it just gives you the ick.
Well, is dóiche go bhfuil, like, very, very deep-rooted psychology, psychological cúlra do achan ick chomh maith.
Sea, b'fhéidir nach maith liomsa alcohol a bheith ólta sa bhaile i rith na seachtaine, ní shílimse go bhfuil sé

Sin go maith. Fuair muid, fuair muid amach cuid mhór fá dtaobh, fá dtaobh dúinn féin an tseachtain seo. Bhfuil mór, bhfuil mórán ama fágtha? Eh, seacht, seacht mbomaite. Bhí tú, bhí tú ag rá liom, bhí, chuir tú voice note chugam ag labhairt faoi do mhaidin. Níor éist mé leis. Bhí tú iontach productive. Bhuel, bhí mé ag léamh alt gairid faoin éifeacht nó an buntáiste le éirí am ar bith ar an mhaidin, cibé am a éiríonn tú, le dul taobh amuigh láithreach. Yeah.
the earlier, the closer, níos, níos cóngaraí don, don, do éirí na gréine, níos fearr obviously, but like, le buntáiste an, na gréine agus sin ar fad a fháil, le dul taobh amuigh, beagnach láithreach, deich bomaite. agus sin a fháil. Yeah, mar tá sí tá sí iontach maith. Bhí mise ag éisteach le podcast fá sin an an angle a théann atá an ghrian ag an uair sin téann sé isteach ag do shúile agus osclaíonn sé like do do chlog corp agus yeah. Yeah.
Tosaíonn sin gach rud ag bogadh. Yeah. Yeah. Eh, do intleacht agus gach rud. So Agus, yeah, so, bhí ciall, sort of ciall leis agus, yeah, so, instead of having breakfast here, I just made myself walk outside, there's a bloody spider. Agus, eh, shiúil mé go dtí Champtowns agus thosaigh mé ag léamh, agus mhothaigh mé go maith beagnach, láithreach, just walk straight outside, no,

Ahh. Swinging about. But eh yeah, chuaigh mé chuig an chuig an caife agus mhothaigh mé go maith. So eh brought the Basque book with me, brought the Irish book with me agus mo laptop. So cúig nó deich mbomaite leis an leabhar Bascaise just ag amharc ar focail try and get the brain thinking uh, and lower in Gaelic just ar fé couple moments le couple ruddy leo and then what he may rail screw the gra attack black and say what he's what you do should be rail screw yeah print yeah so I would highly recommend it I don't know any of the sense behind it but it just felt good so Rinne mise an rud céanna. D'éirigh mé níos luaithe, d'éirigh mé ag a seacht ar maidin in áit leath i ndiaidh a seacht agus chuaigh mé do mo shiúlóid maidine ag éisteacht le Barrscéalta agus just bíonn tú muscailte go láithreach.
Ooh Colin, ar an agus tá's agam go bhfuil, cineál like, sounds like pile of shite if you. is fun rud é éirí agus dul amach go luath ar maidin, early bird catches the worm and all that there, but is rud maith é. I wanted to say to you, bhfuil tú ag dul a chur isteach ar an, bhfuil tú ag dul a chur isteach ar an, ar an suirbhé sin? ar TG4 agus Raidió na Gaeltachta. Perfect for you. An suirbhé?
An teachtaireacht sin a bhfuair muid ó an duine sin atá ag déanamh suirbhé fá Raidió na Gaeltachta agus TG4.
Cha dtig liom cha dtig linn níos mó a labhairt faoi seo anois, a chairde, ach is cosúil go bhfuil muid i measc hostile takeover bid ó TG4. Tá siad ag iarraidh muid a muid a chur inár dtost. Like, this is perfect for you, mar

Níl an t-am againn do sin, Liam. Éist ar an tseachtain againn don scéal ionta é sin. Oh, why are you so disciplined, man? Very quickly, tell me about the worst date in your life, did you get the ick?
An dáta is measa.
Sin é an data. Liam, Níl an t-am againn, tá bomaite, tá bomaite. Ok, ar thug bean an ick duit riamh?
Ní déarfainn go sonrach go dtug bean the ick duit. Cinnte go raibh mná ann nach raibh, nach raibh suim ná dúil ná a tráithín agam ann ach ní níor mhaith mé. Ní raibh date agat riamh le cailín agus duirt sé, is maith liom í, agus i ndiaidh ceithre nó cúig date ní raibh rud éigin, níor tháinig an ick ort in am ar bith, nó? Ná. He said, oh no, this is it, no. Either tháinig sé,
tháinig sé láithreach nó níor tháinig sé.